kuyambira ku cc ku nec ku region ku district ku constituency komanso ku area tikomasekosa mamemba athu onse a utm tatumanso kuti atithokozere chipani chonse cha aford chipani chonse cha dpp chipani chonse cha udf

mwavumbidwa mvula inuyo mzimu wa chilima uzikukumbukirani nthawi ine chokupasani ndilibe koma mulungu akuonjezerani moyo pa kalendala yanu kuti mseu umene tautenga njira imene taitenga iyi tiyendere limodzi mpakana chisogolo cha mmawa atsogoleri from the publicity secretary Yes. kuchokera kwa anthu onse achipani cha utm and all those leaders Yes. ndikuyamikireni kwambiri sinnayembekezere kuti muli ndi chikondi chotere ambuye ambuye okha akudaliseni mawu mawu ndilibe koma ineyo ndingoti aluta continue Thank you. kumapeto kwenikweni ndiathokoze injinia kambala amenenso ali bambo anga komanso amene ali national director of economic planning ku chipani chifukwa cha chikondi chawo chimene ali nacho ine words fail me mmalo mwa my late father let me thank you very much i thought i've lost my father but you still exist komanso mmalo mwa a kaliati mmalo mwa ana anga onse ndi zidzukulu zonse ndi banja lonse tikuthokozeni mulungu azikudalisani mwandipasa ulemu waukulu you've been following up you've been supporting achinyamata komanso security yonse komanso maplacards onse komanso you've followed mpaka kundiperekeza mpaka pano with that honor ineyo ndi ndani inuyo munaleredwa bwino tikuthokozeni kwambiri Munaleredwa bwino. Zikomo kwambiri konse kumene kuli bambo anu mutithokozere mayi ndi bambo kwa kabudula uko munditengere uthenga wothokoza kwambiri munditengere uthenga wothokoza kuti anakulerani bwino komanso makolo ndi anthu tithokoze ndi anthu osowa munacheza nawo ndi bambo wanga kale ine kunalibe but you still maintain that love and respect which you had with my dad kumene kwagona iwo bambo angawo azitha kukupemphererani nthawi zonse nakupasani zosowa zanu anyamata athu a security athu ineyo tengani kuthokozaku kupite ku chipani chonse ndipo ndingowapempha president athu kumene akugona iwoko mzimu wawo uwuse mumtendere andithandizire kuthokozani nonse you had the love for him and that love goes to the party kumwe mwayi and i'm just, just a member of the party but you came to support me because of utm tikuthokozeni kwambiri kuti chipani cha utm mumachikonda atsogoleri tiyeni tipitirize kuchikonda chipanichi tiyende chitsogolo chikhale champhamvu kuposanso poyamba tikuzunzika lero paja mbaibulo amati anthu anga aku- aku- akufa chifukwa chosatani chosadziwa ifenso chifukwa chosadziwa nkona tikumana ndi zimenezi koma kuyambira pakali pano tiye tiyende chitsogolo kati wina kaisawini koma tonse tokha chipani chathu cha UTM chiyende mmene chilili koma pa chifukwa cha zimene zachitikazi chifukwa cha zimene zachitikazi atsogolere take it or leave it

kusewa tiwalole akapume koma tisanawalole kuti alowe nyumbamu ndimafuna ndinene mawu amodzi owathokoza mayiwa tikapita kukawaona timaona kuti adakali munthu wolimba mtima zimenezo ndi zimene zinapangitsa kuti ifenso kuno tisalire kwambiri eti tiwathokoze mayiwa chifukwa cholimba mtima koma anthu onsewa mayi akhala akumatifunsa mwawapeza bwanji timalimba mtima kumawauza kuti musadandaule mayi wathu ndi olimba mtima nthawi zonse tikapita kukawaona amaoneka ndi chimwemwe simailo nthawi zonse osalephera kuwapeza akupanga eh? Mayi, sitinalire mosweka mtima chifukwa choti ndinu olimba mtima tikuthokozani koposa